disrespect you don't point the finger the king ndipo wansembe amakhala kuloza chala amene akumulozayo ndi mfumu ya mafumu ndi munthu uja amatetezedwa ngakhale waloza chala chifukwa cha mwazi umene umatani umatuluka kuja nakuja ndi kugwa pachilasa komanso kuloza chala kuja prophetically kumatanthauza prayer okay pa zaka 7 woyera mtima adzakhala kuti akukhetsa mwazi akupemphera ndipo adzalandiridwa mizimu idzalandiridwa nde kuloza kuja kumatanthauza prayer kapena pemphero likutanthauza pemphero chifukwa chani tikabwerera kumbuyo pang'ono ku exodus chapter 17 one day anaisraeli anasowa madzi nde madzi atasowa mchipululu mulungu anauza moses upite ukamenye thanthwe okay upite ukamenye thanthwe nde kumenya thanthwe kuja prophetically kumatanthauza kuphedwa kwa yesu yesu amayenera kuphedwa kangati kamodzi Nde Moses ndi Aaron anapita ndikukamenya thanthwe ndipo munatuluka madzi ochuluka. Onse anatani anamwa. Ulendo wa namba 2 madzi avutanso pa Numeri 20. Mulungu anamuuza kuti Moses upite ukalankhule ku thanthwe. Ine ndikayima pambali pa thanthwe. I will stand there just close to the rock. Iweyo ukangolankhula chabe. moses sanamve zimene mulungu anamuuza that was a mistake fa kulankhula kuja kumatanthauza prayer mulungu amayembekezera kuti akaloze chala kuthanthwe ndikulilamula kuti madzi tulukani thanthwe ili zimene mulungu amatani amafuna koma moses malo mokaloza malo mokalankhula kumwala atafika wasonkhanitsa anaisraeli malo moti alankhule kumwala analankhula kwa anaisraeli

chifukwa ma instructions anaphonyetsa Ma- lamulo lake madzi amayenera kuti atuluke koma chifukwa chani mulungu anatulutsa madzi because of the people okay anthu anali innocent samadziwa china chilichonse ndanakumiza kuti anyway madzi atuluke no wapanga mistake kutanthauza kuti nthawi zina zimachitika mulungu amagwiritsira ntchito atumiki a mulungu not because they are straight with god but because of the people are, are innocent they don't know anything zikutheka mtumiki anagwa kalekale akupemphera odwala paja onse kuchira bwinobwino not because that man of god

Sakufuna kuti Yesu afeso. Sembe zimene timapereka kwa Mulungu ni mapemphero athu. Ndiye Mulungu amatani? Amalandira mapemphero athu. Haleluya. Amen. So uh, Azazel nkhosa imene amaitumiza mchipululu imatanthauza kuti oyera mtima amene adzakhale ku nthawi ya mazunzo after kuti mkwatulo wachitika lipenga lalira anthu amene ajawa adzanyamula utchimo pa mutu wawo, ngati mmene alili mbuzi ija, adzanyamula wokha, so panopa Yesu Khristu ndi amene anatinyamulira, but this time aliyense adzanyamula yekha ndipo adzakhetsa mwazi wake kuti agule chipulumutso. Hallelujah. Nchifukwa chake msonkhano uwu wotetezera prophetically ukutanthauza mazunzo amene adzakhale kwa zaka 7 after woyera mtima atengedwa apita kumwamba. Ndiye msonkhano umenewu udzakwaniritsidwa after msonkhano wa malipenga umene uli kutengedwa koyera mtima. Tili limodzi eti? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Ndiyeno chimene chidzachitika ndi chani in future after kuti oyera mtima atengedwa apita kumwamba what will happen i told you kuti buku la namba 2 lidzakhala buku la zizindikiro 7 pa chivumbulutso chapter 5 ndiyeno oyera mtima uku ali kumwamba akulandira mapromises ndakamba aja pa dziko lapansi msonkhano wa wotetezera tchimo ukukwaniritsidwa zimene zidzachitike ndi izi Ah, yesu khristu adzayamba kumasula zizindikiro

haleluya okay ndiye yesu khristu adzayamba kumasula zizindikiro okay zizindikiro zimene zilipo 7 ndiye adzayamba kumasula zizindikiro chimodzi chimodzi chizindikiro choyamba ah, chi- mu chapter 6 verse 1 and 2 akadzamasula chizindikiro choyamba kudzaoneka kavalo woyera kavalo woyera amene uja womkwera wake adzapatsidwa uta komanso adzapatsidwa korona korona akutanthauza authority ulamuliro uta akutanthauza kuti adzapatsidwa mphamvu yodzachita nkhondo pa dziko lapansi so adzabwera kudzamenya nkhondo pa dziko lapansi this man amene adzakwere kavalo woyera ndi amene amadziwika ndi dzina lonena kuti antichrist this one is antichrist so he's going to appear kumayambiriro kwa zaka 7 tili limodzi eti akadzamasula chizindikiro cha namba 2 kudzaoneka kavalo wofiira ndipo wokwera wake adzapatsidwa mphamvu yochotsa mtendere pa dziko lapansi komanso lupanga lalikulu kutanthauza kuti adzabwera kudzachita nkhondo kudzakhala nkhondo pa dziko lapansi and imene idzakhala third world war ikubwera

Ndipo akuti womkwerayo adzapatsidwa lupanga lalikulu, kutanthauza kuti anthu ambiri adzaphedwa. More people will die during seven years. Hallelujah. Akadzamasula chizindikiro cha namba 3 kudzaoneka kavalo wakuda ndipo akuti womkwera wake adzapatsidwa muyeso kapena sikelo yomayesa zakudya akutanthauza kuti kudzakhala njala so kudzakhala chifukwa kukakhala kuti ndi nkhondo mdziko anthu samagwira ntchito amakhala kuti akuthawathawa zotsatira zake ndi njala nde chakudya chimene munthu ungadye pa lunch munthu azidzadya for two days ngati umadya mwina mitanda iwiri pa lunch ya nsima imene udzadya for two days ndipo ambiri adzafa ndi njala chifukwa amene adzadyewo pa two days yo chakudya chimodzicho ndi amene adzalandire nambala koma wopanda nambala kulibe kugula kulibe kugulitsa so adzafa mwamsanga ndi njala haleluya akadzamasula kavalo wa namba 4 kudzaoneka kavalo wotumbuluka pale horse ndipo kuti womkwera wake ndi imfa ndipo hade inkamutsata kwina kulikonse kumene kutani kumene kupita kutanthauza kuti Anthu ambiri adzaphedwa, ndipo ambiri amene ati adzaphedwe, ambiri mwa iwo adzakhala anthu osakhulupirira. Ndipo kumene ati adzapite akathera ku Hade. Fa ku Hade ndi kumene munthu wochimwa akafa amatani? Amapita. Haleluya. Amen. Kavalo wa namba 5 akadzamasula chizindikiro cha namba 5 namba 5 eh? Yes. okay namba 5 akuti ah, mizimu ya iwo amene adzakhala kuti aphedwa mu nthawi ya mazunzoyo ali ku guwa la nsembe kumwamba ku paradise chifukwa paradise ali kunsi kwa guwa la nsembe okay pamwamba pa guwa kumene mulungu ali palibe amene anafikapo tonsefe kadzakhala koyamba kufika kumene kuja amene anafera mwa khristu woyera mtima ali ku paradaizi, paradaizi ali kunsi kwa guwa la nsembe, ndakuti mizimu yawo imene ili pansi pa guwa la nsembe idzafuula kuti, Ambuye, mpakana liti mudzabwezera chilango kwa adani athu? Ndiye kuti Mulungu asanawayankhe, choyambirira adzawapatsa mwinjiro woyera kuwavalika, kenako adzawauza kuti, Bayembekezerani, abale anu ambiri nawonso aphedwanso akupezani. Ndiye adzavalika mwinjiro woyera chifukwa chonena kuti munthu ukafa ukamapita kumwamba

they have to be dressed ndadzawapatsa mwinjiro woyera ndadzawauza kuti bayembekezerani abale anu enanso aphedwa chimodzimodzi akadzamasula chizindikiro cha namba 6 zambiri zimene zikuonekera pachizindikiro cha namba 6 zidzachitika after 7 years zimene dzuwa lidzagwa pansi Mwezi udzagwa pansi, nyenyezi zidzathothoka, mapiri adzalowa pansi, zilumba zidzalowa pansi. So zimene zidzachitika after 7 years. Koma zina zimene zidzachitika zonena kuti kudzakhala mdima ndipo kudzakhala chivomerezi ndipo anthu adzathamanga uku ndi uku kukabisala pamaso pa Mulungu koma idzakhala too late. Asanamasule chizindikiro cha namba 7 Mulungu adzasankha anthu 144,000 kuchoka mafuko 12 a Israeli 12,000 each tribe pamodzi 144 akadzapanga mark anthu aja anthu amene aja adzakhala ngati uh, maevangelist amene adzalalikira uthenga nthawi ya mazunzo kupanga warn anthu kuti asalandire nambala yachani ya 666 Then after that, Revelation chapter 8 Yesu Khristu adzamasula chizindikiro cha namba 7 ndipo akadzamasula chizindikiro cha namba 7 akuti m'mwamba mudzakhala bata zii for 30 minutes worship in heaven will stop first for 30 minutes kumangoyang'anana phee kuti what next chimene mulungu atachite ndipo after 30 minutes akuti mngelo mmodzi adzatenga zofukiza ndi kuika m'chofukizira, ndi kutenga makala pa guwa la nsembe ndi kuika m'chofukiza, ndi kutenga mapemphero a oyera mtima ndi kusakaniza ndi kuwaponya ku dziko lapansi. Exactly atonement ndinakamba zija zimene mkulu wa nsembe amakalowa m'malo oyeretsetsa okay zikuchitikanso in heaven that's why mazunzo akuti adzakhala kukwaniritsa msonkhano wa chani wotetezera Nde mngelo adzapangaso chimodzimodzi kumwamba ndipo after that adzatenga zofukiza zija adzaziponya ku dziko lapasi akadzaponya ku dziko lapasi kudzakhala mphezi kudzakhala zing'aning'ani komaso kudzakhala chivomerezi ndipo angelo 7 adzanyamula malipenga awo a miliri 7 yoti alize miliri ichitike ku dziko lapasi. haleluya haleluya Amen.
haleluya Amen.
ndiye mngelo woyamba adzaliza lipenga akaliza mngelo woyamba lipenga akuti kudzakhala moto wosakanikirana ndi matalala komanso ndi magazi zosakanikirana zidzagwa ku dziko lapansi ndipo Msipu wonse kapena udzu wonse pa dziko lapansi udzapserera. One third ya mitengo idzapserera. One third ya dziko lapansi idzatani? Idzapserera. Na pamene Yohana amalemba samadziwa kuti kodi kweni kweni chimene chidzakhala chani. But nowadays it looks like nuclear weapons. Chifukwa zida za nuclear zimaononga chilengedwe including oxygen is destroyed. That's why third world war idzakhala yovuta kwambiri chifukwa zida zimene zinasungidwa kwa nthawi yayitali adzayamba kuzigwiritsira ntchito mu nthawi ya mazunzo so nuclear weapons and biological weapons adzakhala kuzipanga ndi izi idzakhala nkhondo imene after this one sidzakhala kosulira haleluya zikuchitika zimenezi oyera mtima aja ali kumwamba akusangalala azikaona mmene abale awo makolo awo ana awo akulira koma sakakhala ndi chisoni paja kumwamba chisoni kulibe ndiye mngelo namba 2 adzaliza lipenga akadzaliza lipenga mngelo namba 2 phiri lalikulu loyaka lidzagwera m'nyanja, ndipo likadzagwera m'nyanja, one third ya nyanja idzasanduka magazi, one third ya zamoyo za m'nyanja zidzafa, one third ya masitima apanyanja idzaonongeka. Mngelo wa namba 3 akadzaliza lipenga, nyenyezi yayikulu yowala ngati muuni idzagwa pa limodzi la magawo atatu a akasupe ndi mitsinje ya madzi. ndipo limodzi la magawo awo lidzasanduka la poison aliyense amene adzamweko madziwo adzafa ndipo dzina la nyenyeziyi dzina lake ndi chowawa so it looks like some of the weapons mabomba ena adzatsitsidwa kuchoka kuti mumlengalenga ndi kuwaponya pansi so kudzakhala mazunzo pa dziko lapansi mngelo wa namba 4 adzaliza lipenga akadzaliza lipenga mngelo wa namba 4 gawo limodzi one third ya dzuwa lidzadetsedwa one third ya mwezi lidzadetsedwa one third ya nyenyezi lidzadetsedwa kotero kuti dera lina la dziko lapansi kudzakhala mdima throughout tsiku kumatha tsiku la number 2 mpaka na one week mpaka na mwezi mpaka na two months darkness no light zimene zachitika during first half ndiye kwatsala second half komanso kwatsala angelo angati atatu ndi angelo atatu amene atsalawo nawo adzachita zoopsa kuposa angelo awa 4 wo ndipo kuti chiwombankhanga Baibulo likuti chiwombankhanga, koma amene adzakhala mngelo adzalankhula mawu onena kuti tsoka, tsoka, tsoka, chifukwa cha angelo atatu amene atsala asanalize lipenga. Kutanthauza kuti zimene zimachitika zoyambazi ndi introduction chabe ndi zochepa zoopsa zikubwera ndi zimenezo zidzayamba second half ya mazunzo ndi second half isanayambe munthu uja wotchedwa antichrist adzanyamuka ndikupita ku yerusalemu because this time kudzakhala kuti myerusalemu third temple yamangidwa kale okay ndipo ayuda akupembedzanso ngati mmene ankapangira kale ndipo amene adzatsogolere kumanga kachisi wa namba 3 ndi mose ndi eliya ndiyeno kumanga kachisi amene adzamangidweyo kwa asilamu kuli ngati chipongwe kuli ngati malo awo oyera awadetsa chifukwa yerusalemu ndi malo a namba 3 oyera kwambiri kwa asilamu malo oyamba ndi meka ku saudi arabia achiwiri medina saudi arabia a namba 3 ndi yerusalemu ndiye chimene adzachita antichrist akafika ku yerusalemu akamupha moses ndi eliya Revelation chapter 11 verse 1 mpaka na 14 ndiye akakamupha mose ndi eliya matupi awo sadzakwirira for three days ndi anthu azikasangalala kutumizana mitulo kuti iyayi anthu amatizunza aja tsopano amwalira chifukwa mose ndi eliya wina aliyense wolimbana naye moto udzachoka mkamwa mwake ndi kuwanyeketsa Ndiyeno matupi awo sadzaikidwa m'manda for three days. After three days, Mulungu adzawadzutsa m'manda mwawo. Live anthu akuona ndipo adzakwera live ndikupita kumwamba. Pamalo paja padzachitika chivomerezi ndipo anthu 7,000 adzamwalira. After kuti anthu aja apitano tsopano. Now Revelation chapter 9.

pa dziko lapansi the first heaven akadzaponyedwa panopo kulingana ndi revelation chapter 9 verse 1 ikuti adzapatsidwa akuti nyenyezi inapatsidwa chifungulo cha dzenje akamati nyenyezi akutanthauza mngelo amene ndi lucifer adzapatsidwa makiyi ndiye akadzaponyedwa pa dziko lapansi Ah, choyambirira akapanga possess akamulowa nanga si satana ndi mzimu eti ndiye akamulowa yese antichrist kumulowa kumpanga possess ndiye akadzamulowa possess akadzapanga possess antichrist kudzakhala kuti tsopano the devil is live here in a physical form ndi kudzakhala tsopano mazunzo oopsa chifukwa watsikira pati watsikira pano komanso mwamkwiyo komanso mwakwiyo nanga si ammenyanso kachiwiri amgonjetsanso ndiyeno makiyi aja chimene adzachita Lucifer akatsekula pa dzenje limene limatchedwa bottomless pit dzenje limene lilibe mathero ndi dzenje limangopitabe mathero lilibe bottomless mmene muja muli mizimu imene Mulungu anaitsekera mmene mujamo. 1 muli angelo ena amene anatsika nawo pamodzi ndi Lucifer anatsekeredwa muja. 2 muli mizimu ya ziphona ziphona zimene zimaphedwa okay mizimu yawo yina ili kumene kuja yina ili active ngati mu- mu- mukumbukira pa uh, teaching ya demonology and deliverance nadzakambapo kumene kunachokera mizimu yoipa so mizimu ina yoipa ndi mizimu ya ziphona zimene zinaphedwa nthawi ya chigumula so mizimu yawo became demons okay ndiye uh, mizimu ina ndi angelo 200 aja amene anakwatira azimayi ndikubereka nawo ana kukhala ziphona angelo amene aja anagwidwa ndikuwaponya bottomless pit Ndiye Lucifer adzatsegula pamene pajapa. Ndiye akadzatsegula mudzatuluka utsi waukulu kwambiri umene udzadetsa dzuwa. Ndiye mkati mwa utsi muja mudzatuluka mizimu yoipa ija ngati dzombe. Mumalidziwa dzombe limayendera limayendera chigulu limakhala lambiri. Ndiye idzatuluka ngati dzombe imene ili mizimu yoipa. Ndiyeno dzombe lija adzayipatsa mphamvu yoluma anthu padziko lapansi ngati mmene scorpion kapena chinkhanira chimalumira munthu ndipo idzaluma anthu for 5 months koma munthu osamwalira scorpion ikamuluma munthu oloko munthu mmodzi ikhale imodzi yokha kukuluma iweyo umachezera kulira very painful komano idzakhala yambirimbiri kuku- kukuzungulira thupi lonse nde chilichonse chikulume kaya ilipo 200 yakuzungulira yonse ikulume nthawi imodzi nde anthu adzalumidwa for 5 months anthu adzafuna kufa koma osamwalira ndipo dzombelo maonekedwe ake nkhope yake ngati ya munthu mano ake achitsulo tsitsi lalitali ngati la, la, la mkazi thupi lake la chitsulo kutanthauza kuti you cannot kill it you step on it you are bitten ndi monga mmene inali nthawi ya Farao mukumbukira kunali ntchentche komanso kunali achule pena paliponse pa bedi wa- wa- kubafa chimodzimodzi this time dzombe pena paliponse pa bedi ku kitchen pa msewu everywhere Kulibe kuti ukhoza kugona kapena kukhala pa sofa ukulumidwa pena paliponse for 5 months koma anthu osatani osamwalira ndipo mizimu imene ija ni mtsogoleri wawo amene ni great demon general wowatsogolera amene ndi abaddon mu chiheberi mu chigriki ndi apollyon amene adzatsogolere kumaluma anthu pa dziko lapansi haleluya amen mngelo wanamba chani wanamba chani kwatsala angati awiri mngelo wa namba 6 akadzaliza lipenga lake the same chapter 9 revelation akuti angelo 4 amene anamangidwa pa mtsinje pa mtsinje wa euphrates adzamasulidwa si mtsinje wa euphrates a, ndi umodzi wa mitsinje imene inachoka mu munda wa Eden. You remember? Ndiye pansi pa mtsinje umene uja pali angelo 4 amene Mulungu ana- awa- anawamanga. Angelo aja 4 akuimirira maufumu 4. Ufumu wa Babeloni, ufumu wa Amedi ndi Apersia, ufumu wa Greece ndi ufumu wa Roma. Chifukwa ufumu unali wonse umati ukachoka. Mzimu umene umatsogolera ufumu uja umamangidwa mzimu umene uma- u- ufumu umene ukubwera namba 2 uja umakhala mzimu wina wosiyana ndi uwu You see? nchifukwa chake danieli anatenga 21 days akupempherabe chifukwa he was dealing with another spirit umene uli mzimu wa amedi ndi aperisiya chifukwa wa babylon nkunondoto watani wachoka ukuchoka wapita haleluya ndiye mizimu ija 4 amene ali angelo 4 adzamasulidwa ndipo akadzamasulidwa adzapatsidwa mphamvu yakupha anthu pa dziko lapansi for one year one month one day and one hour ndipo adzapha one third ya anthu pa dziko lapansi ndipo akuti akavalo amene adzagwiritsire ntchito maonekedwe ake adzakhala mavalo thupi ka- thupi lili ngati la chitsulo komanso mkamwa mwawo mwa akavalo muzidzachoka moto wa sufure kumanyeketsa anthu ofuna kulimbana nawo ndipo adzasonkhanitsa asilikali thousands and thousands kukachita nkhondo pa dziko lapansi ameneyo ni mngelo namba chani namba 6 haleluya wa namba 7 mngelo wa namba 7 akadzaliza lipenga that is now uh, tipanga jump timpeza uh, ku revelation chapter 11 from verse 15 akadzaliza lipenga la namba 7 kudzachitika zinthu izi number one worship in heaven anthu oyera mtima adzampembeza mulungu kusangalala kuti mulungu ndi wolungama wabweretsa chilango pa anthu ochimwa pa dziko lapansi namba 2 kudzakhala mphezi kudzakhala ziphaliwali kudzakhala chivomerezi komanso severe hailstorm akamati severe hailstorm ni mphepo yoopsa ya mvula yake imene izidzazula mitengo mphepo kumazula mitengo kumanyamula madzi mnyanja ndimakunya kumtunda galimoto singende pamseu kunyamula kusesera uko ndekuti munthu sungayende ndekuti uzikuka severe hailstorm idzachitika akadzaliza mngelo wa namba chani wa namba 7 zimene zidzachitika during the second half
haleluya
timutsate okay that is chapter 11 from verse 15 mpaka pa mapeto then ku chapter 10 akukamba za buku limene ah, yohane anadya ndipo linazuna mkamwa mwake koma mmimba linapweteka ndipo mulungu anamuuza kuti apite akalalikire kwa mitundu yonse kutanthauza kuti iwo amene adzalalikira uthenga nthawi ya mazunzo idzakhala nthawi yowawa panopa timalalikira uthenga mwaufulu okay of course opposition imakhalapo koma singafanane nthawi ya mazunzo chifukwa wolalikirawo wonse adzaphedwa nthawi ya mazunzo ndeni chimene afuna kukamba pa chapter 10 okay Chapter 13 akukamba za zamoyo ziwiri chamoyo choyamba tisanabwere chapter 13 pa, pa chapter 12 eti chapter 12 akukamba za njoka akuti yohane anaona njoka mmwamba chizindikiro cha njoka dragon a red dragon pamodzi ndi mkazi mkazi uja akuti anavala korona wa nyenyezi khumi ndi ziwiri komanso anavala dzuwa komanso anavala mwezi pamapazi pake zonsezi zikutanthauza israeli dzuwa likutanthauza israeli mwezi ukutanthauza israeli nyenyezi khumi ndi ziwiri zikutanthauza chani israeli tili modzi nchifukwa chake yosefe atalota maloto kuti nyenyezi khumi zikumulambira nyenyezi 11 zikumulambira yakobo anamuza kuti kodi abale yako pamodzi ndi ine ndi amayi ako tidzakulambira iwe chifukwa ananena kuti nyenyezi zikumulambira komanso dzuwa ndi mwezi so dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi khumi zikutanthauza chani israeli ndakuti mzimayi uyu anali ndi pakati ankafuna kubereka ndipo atabereka chilombo chinkafuna chimulikwire mwana koma mwana uja anakwatulidwa n'kupita kumwamba ndipo mzimayi uja anapatsidwa mapiko anaulukira ku chipululu ku chipululu kuja ankadyetsedwa ndi mulungu ndipo chinjoka chija Chinapita chikuti kalimbana ndi mkazi uja koma dziko lapansi linatsekula pakamwa pake madzi anatani analowa pasi kutanthauza kuti mu nthawi ya mazunzo ana Israeli adzathawira ku chipululu kumene Mulungu azikawadyetsa koma asilikali amene azikafunafuna azikagonjetsedwa ndi nyama zolusa ndi zimene zikatani zizikawagonjetsa komano ambiri adzakhala kuti adzaphedwa Ndiye mwana akuimirira Isiraeli komanso mwana akuimirira Khristu. Khristu anakwatulidwa anapita kumwamba ndipo Isiraeli nayenso adzathawira ku chipululu. Amene akadyetsedwa ndi ndani? Ndi Mulungu during the second half. Hallelujah. Amen.
Tili modzi eti? Yes.

13 chamoyo choyamba chidzatuluka mnyanja that is mediterranean sea nyanja yayikulu amene yoyo ndi mneneri wonyenga the false prophet amene akuti maonekedwe wake mutuwu ngati wa mkango thupi ngati kambuku miyendoyi ngati ya chimbalangondo zimene zikutanthauza maufumu atatu mkango ukuimira ufumu wa babeloni Ah, chimbalangondo a bear ukuimira ufumu wa apesiya Ah, kambuku ukuimira ufumu wa grisi kutanthauza kuti mneneri wonyenga adzakhala possessed ndi mizimu itatu okay ndiye cholinga chake adzabwera kudzanamiza anthu pa dziko lapansi kuti apembedze antichrist chifukwa adzamtenga ngati ndani mesiya tili modzi eti so the same chapter 13 ya chivumbulutso kumapetoko kuli chamoyo cha namba 2 chimene chidzatuluka pansi amene ali antichrist ndipo amene ina amene adzabweretsa nambala ya 6 6 6 now tibwere pa gawo lovuta kwambiri I, i need your attention please
haleluya
haleluya antichrist ndi ndani mneneri wonyenga ndi ndani because some people don't understand who, who, who is antichrist adzakhala ndani ndipo false prophet adzakhala ndani this is very important okay nde timvetsetsane kwambiri reference ndipereka daniel chapter 2 komanso daniel chapter 7 pa daniel chapter 2 nebukadineza analota fano limene daniel anamasulira mutu unali wa golide umene ukutanthauza ufumu wa chani wa babeloni You- you see, bible limazipanga interpret lokha zimene ndikukambazi zili pompo pa chapter 2 okay then mutu wa golide umayimirira ufumu wa chani wa babulo Ah, pachifuwa apa pa siliva pakuimira ufumu wa chani wa amedi ndi apersia chamchiuno umu mwa brass kapena mkuwa mukuimira ufumu wa chani wa greece miyendo iyi inali yachitsulo imene ikuimira ufumu wa chani wa roma ndipo mapaziwa anali osakanikirana dothi ndi chani ndi chitsulo amene akuyimirira zipembedzo ziwiri zikuluzikulu pa dziko lapansi chisilamu ndi chikhristu zala 10 zakumapazi uku zikuimirira maiko 10 achisilamu tili limodzi eti daniel chapter 7 maloto amene daniel analota tanthauzo lake chimodzimodzi ndi zimene analota nebukadineza ku chapter 2 pa chapter 7 daniel analota zamoyo zinayi chamoyo choyamba chinkafanana ndi mkango chimene chikuimira ufumu wa chani wa babeloni chamoyo cha number 2 chinali chofanana ndi chimbalangondo a bear chimene chikuimira ufumu wa chani wa amedi ndi apersia chamoyo cha number 3 chinali chofanana ndi kambuku chimene chikuimira ufumu wa grisi chamoyo cha number 4 dzina chinalibe maonekedwe ake anali woopsa chinali ndi mitu 7 mphondo 10 chimene chija chimayimira ufumu wa roma mphondo 10 zikuyimirira mayiko angati 10 achisilamu mitu 7 ikuyimirira maufumu 7
haleluya
haleluya ndiye mundimvetsetse fano lija limene danieli analota limene lili ndi miyendo iwiri imene ikutanthauza rome okay miyendo iwiri kutanthauza kuti ufumu wa roma unagawikana pawiri okay unagawikana pawiri west and east waku west umatchedwa rome italy ndi kumene kunachoka chipembedzo cha chikhristu chotchedwa roman catholic waku east umatchedwa constantinople ndi kumene kunachoka chipembedzo cha chisilamu tili limodzi eti ndipo unapanga split into two ufumu uwu mu chaka cha 395 ad ndiyeno ku west kumene kuli rome italy ndi kumene kudzachoke uh, false prophet amene ndi adzakhala a religious leader amene ndi last pope meaning a false prophet mneneri wonyenga adzakhala pope ku east kumene kunachoka chipembedzo cha chisilamu ndi kumene kudzachoke antichrist meaning antichrist adzakhala msilamu false prophet adzakhala mkhristu a religious leader So Antichrist adzakhala political leader, mneneri wonyenga adzakhala religious leader. Tili limodzi eti? So maiko 10 aja amene akuyimirira mafumu 10 achisilamu. Now let me explain. Pali anthu ena amanena kuti yayi Antichrist sangakhale Musilamu. Anthu ena amatani amakana. So I'm going to give you seven reasons from the Bible

the first reason chifukwa choyamba chimene antichrist adzakhale musilamu ndi mawu amene mulungu analankhula pa genesis chapter 3 verse 15 pa genesis 3 verse 15 mulungu anasiyanitsa mbewu ziwiri he was talking about two different types of seeds mbewu ya njoka ndi mbewu ya mkazi ndiye mulungu akumuuza eva kuti ndidzaika udani pakati pa mbewu yako ndi mbewu ya chani ya njoka now mbewu ya mkazi one amatanthauza khristu anali mbewu ya mkazi mbewu ya mkazi two amatanthauza ana a israeli amene adzakhale ku munthawi ya mazunzo amene aja ndi mbewu ya mkazi mbewu ya njoka yoyamba amatanthauza the devil himself mbewu ya mkazi imene idzakhaleko after the rapture ndi antichrist amene mbewu ya njoka ndi antichrist nde udani umene anayika mulungu pakati pa mbewu ya mkazi ndi mbewu ya njoka unayambira pa nthawi ya pamtanda Mulungu analankhula kuti mbewu ya njoka idzalalira chitendene cha mbewu ya ndani? Ya mkazi. Ndipo mbewu ya mkazi idzaphwanya mutu wa mbewu ya chani? Ya njoka. That's why Yesu ali pa mtanda pomukhoma msumali umene anakhoma unatulukira ku chitendene, kutanthauza kuti chitendene chija pamene amapanga crush mutu wa njoka, Jesus was bitten. analumidwa fulfilling that prophecy imene mulungu anatani analankhula ndiye after mazunzo mbewu ya mkazi amene ali ana a israeli antikrist amene ni mbewu ya njoka adzawafunafuna kuti atani awaphe athane nawo revelation chapter 12 ndipo it is not possible kuti mwa mkazi

I don't know ka tikumvetsana mbewu ziwiri izi mulungu anayika pa udani thats why pali udani pakati pa antikrist ndi oyera mtima kubwera kumene adzabwere he will come to wage war against the saints revelation 13 verse 7 the bible says he will fight the saints and he will defeat them that is enmity

you need to understand chimene chu- chokambidwa ndi chani Yeah. See? so pa genesis chapter 9, 49 verse 16 yakobo akudalitsa ana ake nde chimene anakamba chokhudzana ndi dani analankhula ponena kuti dani will provide justice to his people

Ndiye mu vesi 17 Yakobo akulankhula zotsutsana ndi zimene analankhula pa vesi 17 pa vesi 16. That's why anthu amakhala confused. Vesi 17 Yakobo analankhula ponena kuti Dani idzakhala njoka ya songo mkwalala yoluma zitendere za akavalo kuti womkwera wake agwe chagada so because of that anthu amati okay adzachokera fuko la dani

someone who is blessed imupanga bump so the first pronunciation pa dani was a blessing in verse 16 18 ndi 1 mafumu chapter 12 verse 30 so dani anapanga introduce idol worship pamene amanena kuti adzaluma zitendene zake osati zitendene za anthu koma za akavalo kuti wokwera kavaloyo agwe chagada kutanthauza kugwa pamaso pa mulungu falling from faith anthu ayamba kupembedza mafano ndiye agwa pamaso pa mulungu ndi chimene yakobo amafuna kukamba haleluya timote komanso mukakamba za matemberero pa genesis 49 it was not only dani amene yakobo anamulankhulira mau amene aja palinso ana ena atatu amene yakobo anatemberera woyamba anali rubeni pa vesi 3 chifukwa rubeni anagona na mayi ake ndiye yakobo anamtemberera wa namba 2 anali simeoni ndi levi simeoni ndi levi pa genesis 34 anapha anthu ku shekemu chifukwa mlongo wawo dina prince wa ku shekemu anampanga rape ndiye chifukwa chokwiya ananamiza anthu akushekemu kuti ayi ngati mufuna mkwatire mlongo wathu amuna nonse mdulidwe ndi amuna onse anadulidwa Akuti zilonda zisanapole, makosana waja anakwiya koopsa nokunyamula mali- ma- malupanga nukawapha anthu onse m'mudzi. Nde Yakobo anamtemberera Simeoni ndi Levi. Kutanthauza kuti Rubeni, Simeoni and Levi were cursed. So mukagwiritsa ntchito reference Dani, you are making a mistake for two reasons. It was not only him who was cursed, There were four children. And number two, Dani was blessed first. Meaning he was even better than anzake waja. Hallelujah. Amen. komanso ena amanena kuti ayi nanga si dani kugenda ku chivumbulutso chapter 7 kuja kulibeko chifukwa pa chapter 7 pali mndandanda mndandanda wa mafuko 12

point number two yosonyeza kuti antichrist sadzakhala muyuda koma adzakhala msilamu ndi mawu ya don't be friends with a jew or a christian wherever you meet them kill them

193 limanena kuti zipembedzo zonse za padziko lapansi limatitcha ifeyo unbelievers ngati mmene timatchera iwo kuti unbelievers nawonso amati ife ndife unbelievers nde limati unbelievers wonse zipembedzo zonse zikuda kuti zithe wonse aphedwe chipembedzo chikhale chimodzi chachisilamu

vesi 17 Korani imanena kuti mukapha mkhristu kapena muyuda mu dzina la Allah si ndinu amene mwapha koma Allah ndi amene wapha ndipo mudzapita kumwamba mulungu akakupatsani mphoto

ndi chinthu cholemekezeka kwambiri chimene sitimachikhudza wamba timaliika malo obisika malo otetezeka ndipo lizikhala pamwamba pa mitu ya wanthu osati the same level koma pamwamba pa mitu ya wanthu komanso kuti munthu uwerenge pali process sumawerenga wambawamba usanawerenge umatsuka chiwalo china chilichonse chathupi lako patalokhapalokha maso pawokha uwatsuke ukupemphera mphuno payokha ukupemphera pakamwa makutu chiwalo chilichonse Then that process unoko kuchito singagwire fo ngakhale kunyumba sitimawerengawerenga so nakhala chete nati okay that's why Ambiri a Chisilamu samadziwa zimene zili mkati because they don't read. Nthawi zina ndi bwino, nthawi zina si bwino. Ndi bwino kuti samadziwa chifukwa kuti awerenge ayambe kuzichita ambiri kuzakhala pa mavuto. Nthawi zina si bwino chifukwa kuti adziwe bwezi mwina ena atasiya ndi kujoina Chikristu. So they don't read it.

haleluya mfundo namba 3 yosonyeza kuti mkuluyu adzakhala antikrist ndi chilango chimene asilamu amapereka chodula khosi beheading onse amene sadzalandira nambala sadzajowina chipembedzo chawo adzadulidwa makosi

Kutanthauza kuti during the tribulation anthu adzadulidwa makosi pakusalandira nambala and chipembedzo chimene chimadula makosi anthu ndi Chisilamu. So antichrist ndiye Masiya. Number 4. Number 4 ndi

Mupezanso kuti ndi maiko a chisilamu chifukwa maufumu onsewa aja ankachitika the same area along the Mediterranean sea, ufumu wa Babylon, ufumu wa Assyria, ufumu wa Egypt, ufumu wa Persia, ufumu wa Rome, it was the same area. So geographical location around that area, Islamic nations. Yeah. Ndipo ufumu wa nambala 8 wa Antichrist umene adzaukhazikitse umene utchedwa ufumu wa Babeloni. It's the same area. Amati maiko 10 achisilamu adzapangana join ndi kupereka ulamuliro wawo kwa Antichrist in one hour. So this guy will be Antichrist. Ena amanena kuti ayi idzakhala maiko achizungu United Nations. No. Check geographical locations. Zinthu zina of course ndi zauzimu zimafunika mzimu but zinthu zina it needs school check geographical location there's no european nations there Hallelujah. so ndi mayiko amene amakhulupirira kwambiri nkhondo You see, european nations samakhulupirira nkhondo but if you provoke them you are in trouble
Yeah, that's true.
so number number 10 Six.

Bible ikukamba za cilonda cimene cidzakhale pamodzi pa mitu 7 ya cilombo. Now anthu ena amapanga mistake, amaona ngati amaona ngati kuti Antichrist adzaombeledwa nde cilondaco cidzatsilitsidwa miraculously. Si- mu- Mukamvetsetsa bwino Bible sikukamba za munthu, likukamba za chirombo chimene chili ndi mitu 7, umodzi wa mitu. Now mitu 7 akutanthauza maufumu 7. Okay? Kutanthauza kuti umodzi wa maufumu aja pamene Yohane ankalemba kunalibe umene uli ufumu wa chani wa Babiloni. Ndiye ufumu wa Babiloni uja amene ndi maiko 10 a Chisilamu pali panopo they are not more active chifukwa mzimu woyera adakali pa dziko lapansi but the moment oyera mtima adzatengedwa kupita kumwamba kudzakhala ngati kuti that wound now is healed so they will be more active chifukwa panopa chimene chikuwaletsa is our presence hallelujah number five Number 5 ndi kupezeka kwa amati the dome of the rock in Jerusalem. Tinamvapo dome of the rock. Ah, pa ah, pa phiri la Zion pamene panali kachisi. Okay? A temple mount. Asilamu anamangapo ah, mosque kapena shrine. Analimanga pamene pajapa. It's a very beautiful place. anamangako chi-mosque chachikulu pamene pajapa akumati dome of the rock ni malo pamene ni paphiri pamene pamene solomon ankamanga mwa- ah, kachisi panali mwala umene unagwira makona onse akachisi mwala uja udakalipo mpaka napano then it's very close uh, uh, mzikiti uli ngati apa Pamene pali mwala pali ngati apa pamene anatani anamanga kachisi ndiye malo amene ajawa amene ni malo ofunikira kwambiri kwa ayuda ndi malo amene asilamu anamangapo chani kachisi wawo chifukwa kwa iwowo ndi malo a namba 3 oyeretsetsa so i want you to imagine kuti mu dziko la eni ache ayuda anawakewo okay kachisi akulephera kuti ammange because of the same people okay they, they cannot allow them to build the temple there so kuti amange kachisi pamene pajapa ndekuti awauza kuti mukudetsa malo athu ndekuti ndi nkhondo okay that's why they cannot build there unless moses ndi eliya abwere to assist them chifukwa historically

now it's 2000 years alephera kuti amange kachisi temple pamene pajapo that's why mose ndi eliya akadzabwera miliri imene azidzapereka moto umachoka mkamwa mwawo kunyeketsa wanthu ndi imene asilamu adzachite mantha because asilamu amaopa kwambiri judgment ya mulungu amaopa so the presence of these two guys mose and elijah idzapangitsa kuti amange kachisi wa namba 3 atani koma pali panopo that mosque is there ili pakati pawo ndekupezeka kwa kachisi uja pakati pawo zikutanthauza kuti antichrist adzachoka mkati mwawo you see it's possible kuti mu dziko la eni kumene munthu wabadwira kuti ukhale president waphunzira konko wapanga sukulu ya konko and china chimene tinadziwa chonena kuti he is going to masquerade himself adzadzizimbayitsa koma masiku oyambirira ayuda adzaona ngati he is a jew adzamzindikira too late munthu uja ndi msilamu you see it's very possible kuti mu dziko la eni kumene munthu abadwira kumene wakhalitsa to become a president ma examples nawo masiku ano ambirimbiri Yeah. okay Ndika. kaunda uyu wa- anali president wa ku zambia anali wa ku malawi Yeah. apa pa zimbabwe apa mugabe anali wa ku malawi uyu obama uyu anali wa ku kenya Ku Kenya iyi. and obama uja chifukwa dziko la us ndi dziko la, la, la chikhristu he claimed to be a christian that's why they elected him

because even the temple is right there pakati pawo so the presence of the dome of the rock ndi chizindikiro chonena kuti pakati pathu pali mdani amene one day adzatilamulira ndiye mukawerenga revelation chapter 11 verse 1 and 2 mulungu akumuuza yohane kuti apite akayese kachisi ndi ah, guwa koma bwalo la kunja asakaliyese chifukwa lapatsidwa kwa amitundu amitundu ake ndi ati ma gentiles muslims bwalo la kunja limene amakamba ndi close to that rock pamene pali mosque it is given to the gentiles
haleluya haleluya Ah, mfundo namba 7 yomaliza as a proof yosonyeza kuti antichrist adzakhala msilamu ndi ah, ah, aroma chapter 11 verse 26 mpaka 27 baibulo limanena kuti potsiriza all israel shall be saved ndipo verse 27 akuti mulungu adzachotsa tchimo la chiyani

And one of the reasons Aisraeli onse adzapulumutsidwe it's because of 144,000 fa amene wajava ali ngati zipatso zoyambirira the bible calls them the first fruits ndiyeno chimene chimachita nchonena kuti munda mu- a- amati akachotsamo zokolola zoyambirira the rest of the field was sanctified you see chimodzimodzi pa zopereka zimene timapereka when you first give to god the rest of your blessings zimakhala zoyeretsedwa nde mulungu adzachotsapo 144000 so the rest of israelites will be sanctified nde all israel shall be saved nde mukamanena kuti yayi antichrist adzakhala myuda what are you talking about all Israel. All, not one or two remain, but all. How come ndi myuda And God does not lie. That's why Antichrist will be a Muslim. And iwo amamutcha dzina loti mahadi zoti adzabwera pa white horse will come from the north zimenezozo amaphunzira ku Islam they're expecting him haleluya chifukwa muhamadi atafa kunapezeka kunena kuti amene amamutsatira anagawikana pawiri ena anatsatira uh, wamkulu pakati pawo amene anali second in command amene ndi abubakar ena anatsatira mtsogoleri wina amene amatchedwa ali ndiye panali magulu awiri ena amatchedwa sunni ena amatchedwa shia so the sunnis and the shias always amamenyana chifukwa maguluwa amakhulupirira kuti mahadi adzachoka gulu ili ena awanso amati mahadi adzachoka gulu ili ndiye chifukwa cha kulimbana kuja kumapeza kuti daily amatani amamenyana as i am talking akuyembekezera kuti one day Mahadi adzabwera amene amkha- antikrasti amene adzawayanjanitsa kuti adzakhale munthu mmodzi nchifukwa chake mu- mupeza kunena kuti ah, pamene gadafi amene anatchuka kwambiri muja ambiri asilamu amampanga follow chifukwa amaona ngati this one is the one amene atiyanjanitse mahadi they thought it's mahadi but he was not the one he was killed atabwera bin laden they thought he was the one they were following him but he was not so they are still expecting it's possible kuti adakali ndi moyo but he is hiding in a cave that's why mupeza kunena kuti ma characters amene gadafi anali nawo chimodzimodzi antichrist chifukwa gadafi anakampeza ku cave kupanga haleluya tili motete so adzakhala msilamu haleluya haleluya Ukolo. adzabwera chifukwa chani zifukwa zimene adzabwerere mkulu uyu wotchedwa antichrist adzabwera kudzapanga chani so let me give you few reasons number one adzabwera kudza a- adzabweretsa a false peace between israel and her enemies pa daniel 9 verse 27 akuti adzapangana pangano ndi israeli kwa sabata limodzi pakati pa sabata after 3 and half years adzaleketsa nsembe imene azidzapereka ndipo pa phiko la zonyasa padzafika wina ndipo chipasuko chidzatani chidzabwera you see akamanena kuti adzaleketsa nsembe chimene chidzachitike chonena kuti kachisi uja akadzamangidwanso ana aisraeli adzayambiranso kumapereka nsembe ngati mmene ankapangira makolo wawo chifukwa kachisi akamangidwa maguwa wonse china chilichonse chimamangidwa ndiyeno kachisi akamangidwa the levites amabweranso m'maudindo awo they come back in their offices ndi chopereka china chilichonse chimene chinkachitika kale chimachitikanso when the temple is there zopereka zonse including tithe they give it to the levites but when the temple is not there sizimachitika and its not the first time ali ku ukapolo 70 years ku babulo, the, the temple was not there unalibe chopereka china chilichonse, samatha kumapereka sembe samapereka until after zaka 70 pamene amakamanganso chani kachisi mpamene tsopano zinayambiranso panopo padutsa 2000 years the temple is not there in jerusalem that's why zopereka zonse sizimachitika Amene amachita amakhala anthu ochepa chifukwa cha kuzolowera chabe. Zikakhala zopereka izi, ena amapanga donate ku ma charity organizations. You see? But the Levites are not in their offices. Akapereka kwa ndani? Chifukwa synagogue is not a temple. Temple imakhala chani? Imakhala imodzi. Imene imakhala ndi china chilichonse. So the temple is not there. so the jews are not active mu zinthu zimene anka- ankapanga kale in the old testament that's why the presence of that temple will bring revival amongst the jews and all of them will be saved once eliya ndi mose akadzabwera ndikumaona kuti eliya uja ndi uyu man of god that moses is this one ndikumaona zimene akuchita moto kutuluka mkamwa mwawo madzi kusanduka ma- ma- magazi ndikumanga kachisi china chilichonse everybody will be revived all israel will be saved chifukwa good example muone pauje ndi poti pa- pa acts chapter 2 petro sikungopanga explain chabe zimene yoweli anakamba zokhudzana ndi mzimu woyera akuti anthu anasungumuka ndipo ndikufunsa ah, tipange chani petro sakuti okay Lapani, mbatizike, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. 3,000 people were saved. That's why during this time, all Israel will be saved. Hallelujah.
haleluya haleluya tiri limodzi
so adzapanga false peace between israel and her enemies chachiwiri china pa zinthu zimene adzabwerere adzabwera kudzasintha nyengo ndi malamulo times and laws he will come to change them daniel chapter 7 verse 25 so all the times and the laws he will try to change everything to suit his religion. Number three, adzabwera ah, adzabweretsa ID imodzi dziko lonse lapansi imene ni triple six

Ndipo anthu amene atadzaphedwe chifukwa chopanda nambala, mitembo yawo sazidzaika m'manda, no decent burial. Akakhala kuti atopa nazo chifukwa mitembo idzakhala m'ma street pena paliponse, all the streets, their streets will be stinking ndi matupi a anthu. Agalu adzadya minofu ndikukuta ndikutopa nayo mitembo idzakhala pena paliponse ndetatopa nayo yachuluka azidzangowola mu truck ndikukaponya dzenje limodzi

You see ma boundaries amene ali pa dziko lapansi amene anakhazikitsa ndi Mulungu. So he will come and uh, abolish all the boundaries. Ndi kukhala kuti mtsogoleri akhale mmodzi wolamulira dziko lonse lapansi. No passports.
Hallelujah. Amen.
That's why he will change all the laws and the times. That's chapter 7, Daniel verse 25. Ndipo china chimene atadzabwerere adzabwera kudzamenya nkhondo ndi oyera mtima and he will defeat them. Okay? That is Revelation chapter 13 verse 7. Chifukwa china adzabwera kudzanyoza dzina la Mulungu, kunyoza mpando wake umene uli kumwamba pamodzi ndi angelo amene ali kumwamba, kumangonyoza, kumangotukwana. You remember

haleluya ndipo chifukwa china ndichonena kuti akadzabwera haleluya Amen. akadzabwera adzapanga form ufumu wa namba 8 umene uli ufumu wa babylon revelation chapter 17 verse 11 maiko 10 aja akadzapanga unite ndikukhala dziko limodzi umene uli babuloni udzakhala ufumu wa namba chani ufumu wa namba 8 chifukwa china he will set up an image of himself adzauza anthu apange fano ndipo fanolo adzalilamula kuti lilankhule ndipo lidzalankhula ndipo anthu onse adzadabwa adzalilambira fano ndadzaliika m'malo oyera kuti aliyense amene sakulilambira aphedwe. Mateyu 24 verse 15. Mukadzaona chonyansa chakupululutsa chimene chinanenedwa ndi Danieli mneneri, amene awerenga m'kalata azindikire. Ndipo chifukwa china chimene atadzabwerere mkulu ameneyi adzabwera kudzapha woyera mtima including Moses and Elijah. So he will be responsible for the death of many, including Moses and Elijah. Okay, that's the Revelation chapter 13, verse 7. Komanso chapter 17, verse 14. So, pa zifukwa zimene akamba pasi mutha kuona kunena kuti zikugwirizana ndi chipembedzo cha Chisilamu. haleluya
haleluya
haleluya tilimodzi eti okay titithamange kuti timalize
haleluya ya nthawi pena imasowa ya imasowa kudzaka si nthawi imene isi lero ya okay that was chapter what tinali pa chapter 13 okay ndi apa timamfukula antichrist ndiye tamfukula tathana naye ndiye tibwere ku chapter chani chapter 14 of revelation pa chapter 14 pali zinthu zingapo number 1 akukamba za anthu 144000 amene yohane anaona ankatsatira khristu ndipo ankayimba nyo- nyimbo ya mose ndi mwana wa nkhosa. Komanso china pa chapter 14 akukamba za angelo atatu, three angels, amene adzalalikira uthenga nthawi ya mavuto kuwauza anthu kuti asalandire nambala ya 666. Komanso china chimene chikukambidwa pa chapter 14 ndi zokolola zija ndakamba zija Cha- pa cha- pa chapter 14 verse 14 mpaka 16 pamene akukamba za ah, ku- kukolola kumene ndi ah, wheat harvest Komanso chapter 17 to 20 imene ni uh, grapes the fruits harvest zidzachitika mu chapter chani chapter 14 pamene anthu ambiri oyera mtima adzaphedwa ndipo angelo adzakhala busy kusonkhanitsa mizimu ya anthu oyera mtima zimene zili zokolola ndikupita nazo kumwamba kwa mulungu haleluya chapter 15 pali zinthu zingapo chinthu choyamba akukamba za makosana aja ndakamba aja pa chapter 6 amene anaphedwa ali kunsi kwa guwa la nsembe amene mulungu anapatsa mwinjiro tikuwapeza pa chapter 15 amene aja kuti idzafika nthawi imene azidzayenda pa nyanja ya mandala nyanja yosakanikirana ni moto si munthu kuti uyende pa nyanja umamira but in heaven these people azikayenda pa nyanja pa mandala kenako anapatsidwa akanjedza m'manja mwawo choyamba ku chapter 6 anapatsidwa mwinjiro yoyera apatsidwa akanjedza azayimba kumasangalala kuti mulungu ndi olungama chifukwa abweretsa chilango pa adani ake you see that's the feast of atonement chifukwa akanjedza masamba ndi amene aisraeli ankathyola ndi kumamanga ma temporary tents okay that is tabernacle okay masamba aja ndi mahosana aja akuti kumwambako azidzavina kusangalala azidzapembedza mulungu chifukwa choti mulungu apereka chilango pa

Ndiye tikutha kuona kunena kuti pa miliri imene tinakamba ija amalipenga ija ndi zizindikiro zija zadutsa kalekale zimene zija ndiye palinso mbali zina 7 za miliri ya mulungu imene adzapereke ku dziko lapansi ndiye mngelo woyamba adzaponya mbale yake ya miliri ku dziko lapansi ndipo kudzakhala zilonda pa anthu zilonda zikuluzikulu, choti china chatuluka apa, china kumsana, china pamaso, zilonda zowawa thupi lonse zidzatuluka pa wanthu, zosapola, zokana mankhwala. mungelo wa namba 2 adzaponya mbale yake ya miliri pa nyanja ndipo madzi onse a mnyanja adzasanduka magazi magazi ake ngati a munthu wakufa amakhala ulimbeti magazi oti auma komanso zamoyo zonse za mnyanja zidzafa wa namba 3 adzaponya miliri pa akasupe wonse ndi mitsinje yonse ndipo adzasanduka magazi kutsegula tapu magazi okhaokha munthu sungakhala opanda madzi sungakhale thupi ndi 98 water we cannot stay without water koma madzi adzakhala magazi okhaokha so mngelo wa namba 3 adzaponya muliri wake ku dzuwa ndipo dzuwa lidzatsikako pang'ono ngakhale panopa lili kutali nde timakhala protected komanso pali ozone layer nde akadzaponya ku dzuwa dzuwa lidzatsikako pang'ono nde lidzakhala kutentha wanthu anthu adzakukuta mano chifukwa cha kupweteka kwa dzuwa but nothing will happen unfortunately anthu sadzalapa chifukwa adzakhala kuti alandira kale nambala ya 666 chifukwa ukangolandira nambala there's no reverse you are gone mungelo wa namba 5 adzaponya mbale yake pa mpando wa satana ndipo akuti mpando wake udzadetsedwa so it's going to be cast darkness will come upon you kutanthauza kuti adzakhala kuti akuyandikira chilango chotsiriza choti mulungu ampatse ndipo mngelo wa namba 6 adzaponya muliri wake pa mtsinje wa euphrates uja paja anachotsapo angelo 4 paja adzaponyapo mbali ya namba 6 ndipo kuti mtsinje wa euphrates udzaphwa ndipo ukadzaphwa udzapereka njira kuti mafumu akumawa from the east adzadutse pansi kupita ku nkhondo yayikulu ya dziko lapansi ya armagedon ndiye mayiko akumawa limodzi mwa mayiko ngati china adzapanga cross pansi pa mtsinje wa euphrates kupita kuti kupita kukamenya nkhondo yayikulu ndipo mngelo womaliza always chilango cha namba 7 chimakhala chopweteka kwambiri chifukwa 7 ndi namba ya mulungu nde mngelo womaliza adzaponya mbale yake mu mlengalenga akadzaponya mu mlengalenga kudzakhala mphezi kudzakhala ah,